ihe ọma gị ya esi n'anyanwụ ụtụtụ a wee chakee wee pụta ndụ ya esi ebe a wee pụtara gị a sị m ụnụ gọzienụ anyị meenụ anyị eze ndị na-achọ nwa nyenụ ha nwa ndị na-achọ ego nyenụ ha ego ndị na-achọ visa nyenụ ha visa ndị ife ha na-eme na-eme nghasa ngwa dozienụ ya ee ndị ọnọdụ ha gbalụrụ agbalụ ngwa menụ ka o doo nọ ife anyị na-ayọ ka ihu anyị si wee dị iche iche ka mkpa anyị si wee dị iche iche ma unu chetacha anyị karịa ka anyị chetara onwe anyị unu ekwekwana ka ifele mee anyị ekwekwana nụ ka agha rie anyị onye chụba anyị na ọ karịla anyị asị m ụnụ chụbanụ onye a chụgbuo ya n'onunu onye gwubelu anyị onunu bụ ihe ya adaba n'ime ya olee sọ na anyị na-echelu mmadụ echiche ọjọọ mana ọ bụrụ na anyị adị echelu mmadụ echiche ọjọọ nweghị ihe mmadụ chelu anyị ga-abịa na mmezu ee anyị bụ ụmụ ụnụ anyị dina ala wee na-ayọ nne gọzienụ anyị ego mmiri bụ ego eribe agwụ agwụ ọ na-abụ unu nye anyị ego mmiri ọ dịka a sị na a gwọrọ ọgwụ ego wepụrụnụ anyị anya ndị amoosu anya ndị occult ndị ji iwe ndị ji efifie mele abalị ndị ji abalị mele efifie ndị na-achụ ọchụchụ mmụọ ọchụchụ mmadụ ee wepụrụnụ anyị ya a sị m unu doo nu biko nu gọzienụ anyị ee wepụrụnụ anyị anya ndị lile ogboma ndị amoosu wepụrụnụ anyị anya ha ee biko nu unu ekwekwana ka anyị dị ka ọnụ a kọlụ anyị unu ekwekwana ka anyị dị ka ọnụ a kọlụ anyị ee n'afọ 2026 awele awele ufo chidimma connection open door success ee ụzọ niile mechiri emechi na ndụ anyị nne a sị gị mepesia ya ụzọ amara ụzọ ụba ụzọ ego ụzọ ufo ụzọ chidimma anyị kụba ka anyị kụta anyị gbube ka anyị gbute anyị chọba ka anyị chọta ife adị akọkwana n'ebe ọ na-adị ụnụ gwara anyị sị na nwa mmiri ejiha asọ mmiri akwọ aka ee ada egbu onye kwere ekwe gbuo onye ekweghị ekwe ọkwa ya ekwetego n'ebe ụnụ nọ ụnụ ya emena anyị eze mmiri ukwu ada akọ na mmiri ukwu agaghị akọ n'ife ọbụla bụ ife anyị na-eme agaghị ofube ego oyibo agaghị akọ n'ife ọbụla bụ ife anyị na-eme ee menụ m ite ego eze menụ ụmụ m eze menụ ha ọgaranya ụmụ m niile nọ n'obodo oyibo ndị m na-alụlụ ọlụ ụmụ m niile nọ na nigeria ndị m na-alụlụ ọlụ ụmụ m niile ndị na-efolo m na tiktok facebook instagram youtube a sị m ụnụ gọzienụ ha ụnụ ekwekwana ka anyị dị ka ọnụ a kọrọ anyị ndị alụghị ụnọ na 2025 ya alụ na this year ndị agbaha moto 2025 ya agba 2026 latest model ka anyị agba anyị aha agbakwa anyị aha agbakwa moto ya agba gbakata akwụsị akwaba aka agba aṅụ mmiri anyị aha agbakwa ụdị a n'ọkwa tear leather onye chọ ije oje na oje n'ebe a na-alụ moto je goro tear leather maka ụmụ mmiri nwere ife eji ama ha ụmụ mmiri bụ ife dị iche ka eji ama ha ọnọdụ dị iche ọnọdụ ọma ọnọdụ ego ka eji ama ha m kwube ka o si dị m n'ọnụ chi ya eji chi ya abọ mana asị m unu deme demenụ na ife ọma unu mere anyị demenụ na nke unu ya emela anyị emere ee asị m unu deme bunienụ anyị enu unu ekwekwana ka anyị dị ka ọnụ a kọrọ anyị ndị ilo akọghị anyị ọnụ mana ihe mma bụ unu chelu na anyị